Kamoru ale da ale tɛ contester voilà
mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn mugan n b'o d'i ma o tɛ ci maa kura tɛ ci liste in na dɛ ni mɔgɔ kura yera la ligne défensive la peut-être mɔgɔ fila défense centrale kelen latéral kelen peut-être bɛ se ka kɛ mɔgɔ kura ye mɔgɔ kura min don centrale kɔni mɔgɔ kura latéral a tɛ k'a ka retour de kɛ
presque a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔlen la
Fsina ale bɛna lakɔrɔ don yan ayiwa
tsa ale sa ci e sɔrɔ psi ale yɛrɛ ci san sɔrɔ
lasli de san cɛ mamadu sangare a fana jɔ sen ka bɔ lasilaya ka di de su kunun lama tɛ tɛ faa kɔ Il est leader du championnat Mamadu Sangare Sidi d'accord ok n bɛna indice d'i ma toujours coupe du ɛɛ coupe d'Afrique coupe du monde éliminatoire min tɛmɛna sisan sisan, awɔ, Mali Comores, unhun, min taara Berkane, awɔ, sélection min tun bɛ yen, awɔ, u bɛɛ bɛna CAN in na, han, awɔ Dusu bɛ fmasi kan olu bɛɛ bɛ na
sari ne tafe ka lasigidon ye ne taa ka lasigi aw fɔ tafe ɲɛna na a ka kɔnlisi bɔ an ka ta fɔ a ka ɲa n'a kana ɲɛ basi o fisa a taalen kɔ ka fɔ a kɔfɛ bi ka anse ne se fa ne se a
ye a ye zanmɛ don a sen fɛ kɛra di kan dɛ ale mun ye FIFA ka directeur technique ye a ko Arsène Wenger k'a bɛ club ko de dɔn mais k'a tɛ jamana ko dɔn kan i y'a ka da a kan an ka joueurw ka kan ka bila waati minnu na a kuma kɔni cayalen don n'an sera Coupe d'Afrique kɔnɔ an da bɛ s'a ma dɛ Sidi dasago de fɔ Sidi b'a dɔn o an ka CAF yɛrɛ jɔyɔrɔ foyi t'an ka CAF yɛrɛ la foyi t'an ka
Bilisi don ne b'a dɔn mɛ fo kab fana an ka bonya de an ka da fili an ka yɛlɛma
damadɔ fi o bɛ bakuruba min na ni fɔra yɛrɛ ka z e bolo u ka g ka fara kɛ i bolo fɔlɔ i bolo kulumadiri
ne faso nana bila kɔfɛ da de faso to ne ko bisimilasi la pasa parizurumɛ tote na don da ko bilase i Ka bila bala kelen na ko fula ka psiri kɛ e yɛrɛ n'i fula mamadu bɛ jɔn ta ni ne ka mamudu ye kɛlɛ kɛ ka cɛ don don si de ayi sa ne ko ko ne ye fi mɔgɔ bɛna taa se a tun kɔmuso pe e la ka i bɛ taa jumɛn bɛ taa grin fan fɛ o tiɲɛ les clubs européens u bɛ min ladon CAF kɔnɔ ou bien FIFA kɔnɔ, awɔ, mais en terme de a bɛ fɔ cogo di, Sidi, an tɛ yɔrɔ di an tɛ antenne di association des clubs ninnu, awɔ, e k'a lajɛ bani farafinna yɛrɛ n'i ye CAF ta bi, awɔ, jamana 24 bɛ taa coupe d'Afrique kɛnɛ kan, unhun, a jamana 24 joueurs locaux joli bɛ jamana bolo joueurs locaux joli bɛ taa kɛnɛ kan lɛzururikiuru suur sanpna kotna fɛ ganzse juru bɛ taa a bɛɛ bɛ ka z jamana kan a bɔ a bɛɛ tɛ mɛ an ka kɛ a sɔn kɛ psa bɛ zuye u sɔn kɛ psasa yɛrɛfri min ladon kɔntanfekɛ kɔnɔ san kɔnɔ e ko kali kelen ta a siri an ka o yɔrɔ fana ka bɔ yen siri ka fɔ ka sari san
a siri ku dafifilike san fila o san fila de siri k'an ka nin bila i ye kulo minnu olu la ka layiani'a to

n'a ma kɛ nul de ye Metz bɛ gagner deux un ou deux zéro kosɛbɛkɛ kala se ale Lyon Lyon favori déplacement
an bɛ peremeri n'an donna classement la jɔyɔrɔ fɔlɔ a bɛ Lens bolo kuru bi saba ni naani jɔyɔrɔ filanan ye PSG kuru bi saba ni saba jɔyɔrɔ sabanan ye Marseille kuru mugan ni kɔnɔntɔn a sera